na-eme anyị ada na mmadụ mmadụ esi mmụọ mmụọ ọ bụrụ na unu nee anya unu nee anya unu ga-afụ na oke mmiri nọ n'ọgbọ ọ na-eme ihe eji malụ ya maka na oke mmiri na-ebu ogwe ekene kenere m

ọzọ ọzọ ogbu ịnyịnya ọzọ bata ụnọ adị mma ọzọ dị ebube ebube odogwu ọzọ dị ebube ebube na-ekene gị eke na-atụ ekene Ngene unu mmiri mmụọ na-abịazi na-ekene emela bụ ihe nne asị kalịrị m na mmadụ bụ eji aga mba mmadụ ka eji aga jeneralụ onye pati ka m gwago okwu n'ụwa na ha mụ ọmụmụ ezi nwanne m bịakene nso ka iburu obi n'ụwa ka ibunye jeneral m ọzọ bata ụnọ adị mma ọzọ bata obodo edelu nkeke enyi na-achụ igwe enyi ọzọ injinia Chike nwanne m ọ ọzọ na-ebube ebube ogbu ịnyịnya dike ọzọ ogbu ịnyịnya ọbata obi ọbata ụnọ adị mma jeneral dike jeneral dike

nwaanyị nwunye anyị keji ọmụgwọ ka nọkwa n'ụzọ abịa ọzọ dị ebube ọzọ dị ebube ebube ọzọ nke m na Amanuke ọchị na nwata na Amanuke ọbata ụnọ adị mma ogbu ịnyịnya ọzọ ogbu ịnyịnya dike ọzọ ogbu ịnyịnya dike ọzọ dike ọzọ Chikelu m injinia Chike igbo bụ igbo ekene m maka na onye a na-ekwu na nwere ihe ọ na-eme ọ bụ mmadụ ka eji aba mba ọ bụ mmadụ ka eji aka aka injinia Chike n'ihe o mere anyị n'obi ka aka m na-ekwu na asịrịlụ m na onye kụziere m nsịrị na ha ego dike na ka o mere m kọkwa ọzọ odogwu dizaina oke mmanwụ Enugu steeti ije bụ ọnụ mgbapụrụ Enugu ekene m ga-ekene ọnụ gbapachichie na tanụwa were fonu kpọọ mụ chimune na-eke mmemme mụ sị ka mkpụrụ na-ebinubịabịa ihe sa mkpụrụ ebinubịabịa ihe maka na ka alụcha ha na aka na abụka eji ebu ya ruo nne ya mere mụ ji buru ekene bịa bịa n'ebe dike na ka o mere m kọba ọzọ ihe oke mmanwụ oke mmanwụ oke

hapụ n'ezi dike triple president anyị triple president Amanuke jeneral dike tegete tụọlụlụ m injinia nwoke m tụọlụlụ m injinia dike tụọlụlụ m mba dike atụ egwu oke mmanwụ oke mmanwụ ịzaga ekene ịzaga na-ekele gị ebe na mmanwụ na-akwa a sị ka m na mmadụ ga-eji aka aka anụ ee ya mere ndị buru ekene wee bịa be gị uru

okorobịa ka nwaanyị mma a sịkara m hụ aha ọzọ m na-abịa ka n'ọka ọ ga-aba agba m nkụwụ maka na ibu ekene m elu eke n'aka naba ihe ozi ejila ụlọ ọkụ n'oluwe n'igwe aka ọ bụ ndụ m gọọlụ isi gị na ọ ga-emezu n'aha Chukwu okike abịama ise ofu ịnyịnya ogbu ịnyịnya dike tegete ị ma na ndị eze ka na na-abịa be gị ọkụ onye si eme ka ekwesị agba ya ka dekenu n'ọfala ndị na-achike na-agbabe ya ịnanya n'aka nri n'aka ịka ndị igbo igbo gị n'aka nri igbo gị n'aka ịka maka na odogwu etoriro odogwu bụ na odogwu nwoke ebe ị ga na-enye nri ị na-anụkwa ife m na-ekwu maka na okoro maara ibe ya n'ụwa Frank ụja nwanne m okoro marụ dike

na injinia Chibuike bụ nwata nwa igwe ji wee gọzie Amanuke oke nwanne m ekene gị ikedizibe na ofe odogwu ee maka na onye kene Sunny Sunny ekene ya obodo na-enye ego nwa ọkanụ m afọ ka ite n'eluigwe n'isi go eluigwe wee gọzie egwu mana Chukwu amalụ na ọ bụ ka Chukwu emeka ee ọ bụ ọga m ugbo ogbo ebe anyị na-elefi akwa ogbo Chukwu emeka Chukwu m elu gị gwa mama m elu mgbogbo aka m na-ekwukwanụ ka m buru ekene nawatele asị m na igwerela ndụ odogwu dike tegete unu maalụ m nzu tụọlụ m nzu tụsalụ mere ya sa ịgọka na ọ bụ ndụ sa ịgbaku okike kere igwe nakwazi ọwụwa wara ife n'ụwa nwa igbo ndị igbo mụna na nnukwu ọdụm n'ọkwa nzu maka na aka na-ama nzu anaghị ekpo ntụ gị aka na ya mela e ji welu nzu wee gbaku okike kere igwe n'ọwa wara ife a sị m na eke ga-eketara anyị ife ọma a sị m na orie ga-erietara anyị ife ọma a sị m na afọ ga-afọgolu anyị ogologo ndụ na ahụike ịmakwa na nkwọ ga-akwọfulu anyị ọnwụ ike na ọnwụ erughị eru na mbọchị ezumezu aka na anọ anyị jebe anyị ejere n'udo anyị naba na ọ bụzikwaza wele ife mmeta aka anyị na ọ ga-abụ ngọzi ngọzi ọmụmụ nwoke na ọmụmụ nwaanyị anyị na-abụrụ nwa nwa ọzọ ọzọ bụ ịnyịnya ọzọ injinia Chike hapụrụ isi dike tegete na omenala igbo na-asọka n'ụsọ omenala igbo asọ mụlịkpọ na omenala igbo atọka wee yi na omenala igbo amaka na omenala igbo ga-adịrịla adịrịli m wee kene kenekwazị ugo mma Ugomma Chukwu ji chọọ gị mma na anyị ga-adịrịrị ka echi maka na ha echi enwe njedebe n'ụwa nwa nna nwanne m eme ebini ka m tụọ olu bike maka na ịzaga ana na mmanwụ na-ata aka na ọgbọ ụmụ nwaanyị ya ya eja igberola na dike tegete Igbo rela ndụ mmanwụ dike ịzaga ọnwụ na m ekene nge ekene ọnụ gwada asị m ị ga-arụ ndị na-ebe maka na ụwa na ama ọmụmụ na ụwa mma Igbo rela ndụ igwe ekele oo mba ọzọ ịmakwa n'ugwu bụ nkwa nkwa nwaanyị ji mụtagbu na-enye ọzọ abata na adị mma sigbaka na ụmụnne m nakwa ibe amagaghị n'ebe ọzọ dị ebube na Amanike ọzọ dị ebube ebube ọzọ chi na nwata dike ọzọ chi na nwata n'iku nne ya na-ekene nge ekene ọnụ ebe ọzọ ndụ nwa ogologo ndụ na ike ihe ndị ọzọ niile n'ọdụ na-abịa ọzọ dị ebube dike ekene nge ụwa na ama ọmụmụ n'ụwa eyi ọsọ ịzaga ịzaga ịzaga mụ na gị nwara n'isi na-abụ ọ kwa mụnwa na-ekwu the only confirm score is Ibushom Isapankwe east of the Niger if you no know ask question unknown gunmen they are afraid of us. kidnappers na moi moi. Na me dey here, na me get here. Nothing dey happen. Nna ịzaga ịzaga ọ̀sẹ̀ kìí ọ̀gì. A sị m na ọ ga-adịrị gị na mma, ọ ga-adịrị gị na mma na eke, ọ ga-adịrị gị mma na afọ, ọ ga-adịrị gị mma n'oye, dịrị gị mma na nkwọ. ị ga-adị ka echi na echi adịrị agwụ agwụ a sị na onye a gọziri ya rote nkene onye a gọziri kene edi ọzọ ọ ga-adịrị gị na mma 2018 2018 eleke utu eleke utu a sị m ya bịa kụọrọ m egwu na traditional marriage ọ kpọrọ m afa ego m sị a mụ bụ ome ka nna ya ka ị na-akpọrọ price m wee kpọọ gị na fon kedu ihe gwara o Chief Omeka nna ya na ị ga-abịa kụọ egwu free of charge m wee sị gị na ị kụsịa egwu a na flag gị ga-adị na Abidjan ka ị kụsịrị egwu na 2018 eleke odu ihe ọ kpọ 150 mana mụ bụ Omeka nna ya akwụọ gị 300 because na ị bịa free heart obi ọbụla onye ọbụla na-eme mma chineke na-agọzi ya onye nye o nweta ọ bụrụ na ị tufuo ị tụtụta ọ ga-adịrị gị na mma i bidobeghị a ga-anụ afa gị ka Anyidons ị ghọta ife m na-agwa gị Anyidons na ihe m ji ekwu maka ya ị bịa kịta na ndị na-akụ egwu ekpili

kpopụ mkpi a kpopụ nwa mkpi a ee ife a na-eme adịrị easy enwere gọzie gị